kumaw dabiri dabirili cayara nkalon cayara n t'a sidɔn cayara bi bi kuma fanba o bi sini le 10 mobilisation ko de kan o mana bɔ yen nɔ an ɲɛ b'a la nin y'a a tile damadɔni ye regroupement min wulila ka taa ɲɔrɔn ka taa se buye ma walasa ka sini bɔli bonya k'o da kan o kuma bɛ ka caya o fana mana bɔ yen an ka autoritew précisément an ka président illégitime n'o ye ibk ye an'a a ka mɔgɔ dɔw olu panikelen don kosɛbɛ vous savez ko in filɛ nin an bɛɛ ɲɛkɔrɔ ko jɛlen don pasi mɔgɔ minnu b'a fɔ ko ka preuve labɔ k'a yira ko faransi de nɔ bi nin ko in na n hakili la non seulement a dɔw ti maliko la a dɔw ye fasoden juguw ye ko in ma dogo mɔgɔ si la et puis ko mana kɛ cogo o cogo maliyɛnw mana wuli ka faransi jalaki cogo o cogo maliyɛnw de ka côté an b'o de lajɛ parce que jamana wɛrɛ t'anw bolo ni mali tɛ faransi mana mali ci a tiɲɛna anw de bolo olu ka faransi be u be segin ka taa yen u be jamana wɛrɛw la min ti mali ye n bena yɔrɔnin dɔ fɔ aw ɲɛna pour que ka mɔgɔw hakili lajigi dɔɔni Bien avant 2012, Fransi de ye MNLA créé. MNLA ni MUJAO kelen de cohabitera n'u kun jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali sɔrɔsiw k'u empêcher ka don dugu damadɔni na. O wagati kelen in na n'u yɛrɛ damaw cira ɲɔgɔn na u kɛlen ka ci ɲɔgɔn na MNLA tun bɛ burukina MNLA mɔgɔw tun bɛ logelen hôtel minnu na u ka frais o tun bɛ bɔ jɔni kun tun bɛ bɔ faransi de kun faransi yɛrɛ kɛlen ka jihadisiw lawuli ka t'u stoppe kɔna

o bɛna buntɛli kɛ kuma min jihadisiw bɔra ni sira wɛrɛ ye o bɛɛ ka bɔ a la dugu dɔw minɛlen ka se niveau dɔ la pour quelle raison mun kelen kama u ye mali sɔrɔsiw bali ka don kidali kɔnɔna na ninnu bɛɛ ye ɲininkali dɔ ye non seulement u ye mali sɔrɔsiw bali ka don kidali kɔnɔna na MNLA mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u bolila ka t'u dogo burukina u taara olu ta hélico la ka na n'u ye k'u implanter kidali ka sɔrɔ k'a fɔ ko armée malienne tɛ don musa mara taara kidali don min a ko kɛra cogo min a ma dogo mɔgɔ si la mɔgɔ minnu tun bɛ bandi ninnu kɔfɛ n'a fɔra k'a dɔw ye eh, turban ta ka don u kunkolo la olu tun ye faransɛw ye nin ye pour que n kana kuma janya sinon faransi nɔ min bɛ maliko in na mali problème nin na a tɛ se ka fɔ ka ban yɛrɛ mais n hakili la nin ko in a man ka mɔgɔ lasiran a man ka mɔgɔ lajɔrɔ parce que maliyɛnw ka hakɛ de ye ka wuli k'u jɔ k'a yira ko faransi man d'u ye ko faransi bi mali kɔnɔ a hɛrɛ kisɛ kelen t'an kan par contre an ka mɔgɔw b'a bɔnɛ de kɔnɔna na o bɛɛ kɛkun tɛ dɔwɛrɛ faransi ka intérêt wa an ka autorité minnu bɛ yen nɔ ni a man d'u ye faransi ka critiquer précisément n'o ye ibk ye olu fana ka intérêtw de bɛ yen n'u ka intérêt tɛ u ka siranyaw bɛ yen an y'a ye k'a fɔ ko nin tile filanin na u sirannen bɛ kosɛbɛ u jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ u sirannen bɛ mun ye ko eh, soulèvement populaire soulèvement populaire t'a yɛrɛ kɛ o mɔgɔw bɛ laɲini min na an bɛ laɲini min na bi précisément o laɲini o tɛ ibk ka tagali ye fɔlɔ o ibk ka tagali ko o kuma bɛ sen na o mais nin laɲini nin ye faransikaw de ka taa i bɛ ibk fɛ o i tɛ ibk fɛ o n'i kɔni bɛ mali fɛ i kan ka ye nin na hali n'i bɛ rpm na hali n'i ye ibk ka somɔgɔ ye a baramɔgɔ dɛ n'i bɛ mali kɔni fɛ i sen kan ka ye nin na mais u kɛlen bɛ ka taa denlankolon dɔw ta k'u bila ka diɲɛ nkalon bɛɛ tigɛ ko ni faransi taara an b'a kɛ cogo di ni faransi tɛ yan an ka sɔrɔsiw b'a kɛ cogo di djihadistew bɛna minɛ yan ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn adamaden mɔgɔ min kunkolo b'a kan da la i bɛ dɛsɛ kuma la fo ka t'i se nin niveau in ma ɛɛ an bɛ tila ka segin nin yɔrɔ in na mais an ka na buye ka yɔrɔ la délégation min wulila ka taa ɲɔrɔ ben ni mɔgɔ wɛrɛw u taara min na buye fɛ yen mɔgɔ caman ma faamu komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min ninnu bɛ niveau min na bi hali n'u ye jurukisɛ y'i bolo u b'a fɔ ko sa de filɛ nin bolo samara sen kelen walima bere n'u y'a y'i bolo u b'a fɔ ko marifa filɛ nin bolo délégation min taara ɲɔrɔn u ma taa ɲɔrɔn pour que ɲɔrɔnkaw ka bɔ ka marcher u ma taa ɲɔrɔn pour que buye ka bɔ ka marcher u ma taa ɲɔrɔn pour que buye k'a fɔ ko a ka mɔgɔw ka bɔ bamakɔ yan ka marcher u bɛ jamana wɛrɛ la ninnu bɛ se ka faransi kɛlɛ ko kuma fɔ buye wa anw bɛɛ wolola ka buye ninnu to nin faransi kɛlɛ in na n hakili la buye ninnu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye minnu ko ko faransi kana na mali la ninnu talen ɲɔrɔn mun y'a ko fereke fereke mun nana ni nɛnfilatigiya y'a kuma kɔnɔna na kuma fɔcogo u nalen ka bɔ ɲɔrɔn u ye kuma fɔ ka kiliya u ko k'u ni buye ma se ka ɲɔgɔn ye k'a fari man da la dɔɔni ɲɔrɔnka dɔw ko k'u kun bɛ ka yɛlɛ u kun bɛ ka jigin fo dix degrés la dix degrés an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba fɛn fɛn bɛ ɲɔrɔn k'a fɔ ko bana b'u la o tɛ dɛ fari tɛ se ka sɔn kosɛbɛ quoi buye b'o de la an bɛ duwawu don kɛ a ni ɲɔrɔnkaw bɛɛ ye ala ka dɔ bɔ nɛnɛ in fanga la ala k'u ka kɛnɛya d'u ma donc moulaye idriss ko a ma kuma buye nɔ la a m'a fɔ ko buye ko ten a ko k'ale mɔkɛ ko o tun ye faransi olu de fɔlɔ ye faransi kɛlɛ kɛ ale yɛrɛbakun lui-même personnellement ale ka duwawu don b'u ye wa a bɛ u soutenir a b'u soutenir kɔrɔ tɛ k'a bɛ bɔ ka marcher ou bien k'a bɛ jama labɔ o tɛ o les maliens ne comprennent pas eh, n'i ye ko in yɛrɛ kɛcogo jateminɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko minisiri fila de bɛ yen minisiri fila olu ka mɔgɔw de bɛ ka essayer k'u bi ko in ka saboter ɔ minisiri fila ninnu yɛrɛ b'a kalama o u t'a kalama o u ka den sannenw de bɛ nin baara ninnu na ni ninnu wulila ka taa ɲɔrɔn takun wɛrɛ ma k'u la koyi u taara ka bonya da buye kan ko bɔli tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ mɔgɔba dɔw bɛ jamana kɔnɔ olu ma ci f'u ye telefɔni tun bɛ ka sonner donc an ka sonnerie ko b'a la bon ninnu ko k'u tɛ se ka marche boloda cogo si la ko n'u ma taa bonya da buye kan mais régime mɔgɔw m'a faamuya ko wɛrɛ ma fɔ koyi a fɔra dɔrɔn de k'u nana pour que ka bonya da buye kan de ka duwawu don k'u ye mais u nana ka sɔrɔ a fari man da la u n'a ma se ka ɲɔgɔn ye wa fɛn wɛrɛ ma publier ka fara o kan dɛ régime mɔgɔw yɛrɛ de ja tigɛlen don u hakili sigilen tɛ fɛn bɛɛ b'u hakili la nin wagati in na fo ɲuman ka da kan u ye jamana in bɛɛ ci u ye ko in bɛɛ tiɲɛ précisément u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ u ye ko in bɛɛ tiɲɛ mais bi bi na ale de sirannen don min tun bɛ n bolo k'a fɔ ɲɛna buye ka yɔrɔ nin na o ye nin ye u nalen u ko k'u ni buye ma ɲɔgɔn ye précisément wa a ma fɔ mɔgɔ si ye ko buye ko k'a ka mɔgɔw ka bɔ a ma fɔ mɔgɔ si ye ko buye ko k'a bɛ bɔ ni mɔgɔ ye a ma fɔ mɔgɔ si ye ko buye yɛrɛ ko k'a bɛ marcher n hakili la anw bɛ niveau min na anw kan ka maloya k'an tɛ se ka bɔ bilen ko ni buye ninnu tɛ ou bien ko ni diko ninnu tɛ olu y'u tile kɛ o n'i y'a mɛn an b'a fɔ ko buye ye nin kɛ diko ye nin kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye nin kɛ anw ka kɛwale de tun don anw kan ka jɔyɔrɔ min fa dɛ an t'o jɔyɔrɔ de fa olu de bɛn'o jɔyɔrɔ fa an nɔ la wa hali o maloya tɛ anw na an kan k'a yira de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu y'an ka cɛkɔrɔbaw ye ninnu y'u ta kɛ u ye sira min yira an na an y'a sira ye ka ɲɛ wa u ye min fɔ an ye an y'o faamuya donc an yɛrɛ b'an ka boli k'an yɛrɛ ye k'a sɔrɔ ninnu tɛ sɛgɛnɛ kalanden ye mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ ye buye kanubaga ye a ma se a ka fɔ a si ye k'a ye bɔ ko ka faransi ka présence ko ko kɛlɛ mali la o ma fɔ mɔgɔ si o man kan ka mɔgɔ si bɛɛ kan k'o dɔn i yɛrɛ ye automatiquement mais heureusement o ni buye man ye buye denw fana tɛ se ka kuma buye yɛrɛ nɔ la mais ninnu ye mɔgɔ minnu ye moi je les connais n taar'u fɛ yen nɔ a ka ca i mana taa u bɛ bonya min da i kan a b'a dɔn mɔgɔ i bɛ cogoya min na i bɛ mɔgɔw accueillir ten de mɔgɔ minnu taara u y'u bonya kosɛbɛ mais temps bɛrɛ tun t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ makɔnɔni kɛ san'u buye ka ɲɔgɔn ye mais buye n'a baramɔgɔw an bɛ u bɛɛ fo ka ɲɔrɔnkaw bɛɛ fo confusion min bɛ ka don nin ko in na an b'a ɲini u fɛ u kan'u tulo jɔ nin kɔrɔ yɛrɛ aw kɔni b'a dɔn hɔrɔnya kɛnɛ kan ni anw y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min a bɛ yen nɔgɔ kisɛ kelen tɛ k'a la ka d'a kan nkalontigɛ o maloya banna an bɔra yɔrɔ min na an bɔra mɔgɔ minnu na an b'olu dɔn buye ka mɔgɔw ɛɛ a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ka mɔgɔ ye i kɛra diinɛ la o i tɛ diinɛ la o i ye silamɛ ye o i ye dɔ wɛrɛ ye o i mana kɛ a fɛn o fɛn ye fɛn min ye maliko kɔni ye a ma se mɔgɔ k'o f'i ye fɛn min ye mali kunkanko ye ani mali wulikajɔ a ma se mɔgɔ k'o don i tulo la n'i y'o mɛn c'est automatique o y'i yɛrɛ ka ko de y'i bolo aw yɛrɛ y'a ye ko in daminɛ ne tun t'a la o mais ko in nana se niveau dɔ la n b'a dɔn ko maliko don hali ni n tun ma don a la n tun tɛna essayer ko n b'a saboter a ko sigira ne ɲɛna a daminɛna ne ɲɛna a kuma fɔlɔw kɛra ne ɲɛna mais n tilala ka n yɛrɛ retirer ka bɔ a la n ye n yɛrɛ retirer ka bɔ a la kun min na ne de b'o dɔn n bɛ tila k'o fɔ n ɲɛna o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ko ma ne kun minɛ walima maliko tɛ o mais an bɛna na kuma o bɛɛ kɔnɔ wagati wɛrɛ la et puis kun min y'a to a bɛ wagatinin bɔ n tɛ ka video kɛ n bɛn'o bɛɛ ɲɛfɔ aw ye ni ala sɔnna a ma mais kɔmi wagati kɔrɔnen don sisan an ka wulikajɔw yɛrɛ barika bonyanen don ni le 10 janvier wulikajɔ in na f'an k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko anw yɛrɛ anw minnu filɛ nin an bɛɛ bɛ maliko de la mɔgɔ ko t'a la parti ko t'a la diinɛ ko t'a la maliko de don a y'aw miiri dɔɔni sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa a y'aw miiri dɔɔni ni faransi tun tɛ yan an ka nin sɔrɔdasi ninnu tɛ manamana faga tan sɔrɔdasi ninnu tɛ ka taa faga kɛlɛkɛyɔrɔ la o n ko binkanni de bɛ ka taa k'u kan u manama sumalen camp kɔnɔna na u bɛ t'u faga mɔgɔ minnu bɛ t'u faga sɔrɔdasiw b'olu na yɔrɔ natɔla ye eh, faransi sɔrɔdasiw b'olu natɔla ye pourquoi u tɛ réagir wa n'an ka mɔgɔw wulila k'u bɛ taa u kama f'u ka permission de ɲini sani permission nin yɛrɛ ka accordé o b'a sɔrɔ bandiw taara an b'an sigi k'o makɔnɔ wa anw tɛ faransi contre la dɔwɛrɛ la koyi faransi ka ingérence an'a ka double jeu wa o tɛ continuer mali la hali ni régime mɔgɔw y'u yɛrɛ faga hali n'u ye jeune kirikara bɛɛ san k'u bila galontigɛ la réseaux sociaux kan nin wulikajɔ kelen a bɛ kɛ wa a wulikajɔ min filɛ nin mɔgɔ si den kelen t'a kɔnɔna na min bɛ mankan fɛ mɔgɔ si den kelen t'a kɔnɔna na ko min bɛ soulèvement populaire ou bɛ dɔ wɛrɛ fɛ a fɔra ko le 10 mɔgɔw bɛ bɔ le 10 mɔgɔw bɛ bɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ segin ka taa so mais minnu b'a la k'u bɛ mɔgɔw bali ka bɔ jama min bɛ bɔ a bɛɛ tɛ contrôler dɛ komi olu furadama n'u ye fɛɛrɛ kɛ ka nkalon tigɛ ka kinniw kɛ ka wagasiliw kɛ u ma ɲɛ sɔrɔ a la u bɛ wuli k'a essayer k'u bɛ répression kɛ mais ni ala y'u ci ko u ko k'u bɛ mɔgɔw bali nin kelen na ni min bɔra a la minnu bɛ k'a organiser olu nɔ tɛ olu nɔ tɛ ɲina la minnu nana k'u b'a ko tiɲɛ olu de nɔ don y'a dɔn maliyɛn den lankolon o ma daminɛ bi la o kabini modibo keyita tile kabini tubabu bɛ yan siɲɛ fɔlɔ la ni maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko tubabu ka taa den lankolon dɔw de tun bɛ yen min bɛ taa wari minɛ tubabuw bolo pour que ka maliyɛnw yɛrɛ kɛlɛ libi cira ten o jamana o jamana cira irak cira ten jamana o jamana cira a jamana kɔnɔdenw de ye yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw dɛmɛ ka jamana ci bon kɔmi dɔ kɛra kuma na an bɛ ɲɔgɔn bila nin yɔrɔ in na peut-être yanni sufɛla cɛ an bɛ segin ka na don video kɔnɔ tuguni donc ala ka wula hɛrɛ d'an ma ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ ma Bɛɛ k'i préparer le 10 janvier, c'est demain. Le 10 janvier, c'est dans quelques heures. 14 heures. Ni juma jiginna dɔrɔn an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'an bɛn sini n'ala sɔnna